Ne b'a fɛ musow k'a dɔn ko musoya de ye ko bɛɛ Ala subhanahu wa ta'ala kabakoyara plan min na namara min na muso ka plan don inna kaydahunna azim Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko muso ka plan ka bon dɛ muso min jɔra a yɛrɛ la plan t'o bolo musow jɔr'u yɛrɛ la k'u yɛrɛ labila ko musoya ye mɔnɛ ye ka laban ka moriso sabara don ka taa domaw bara ka furamuguw minɛ ka nasijiw minɛ ka tulubaraw minɛ ka taa taafe sabaw di a dɔw y'u ka sanu b'u farikolo la ka taa feere k'u bɛ saraka bɔ ko mun ko ka cɛ minɛ ka kɛ olu ta ye balimamuso i y'a gɛlɛya dɛ cɛminɛ haya banna cɛminɛ nasi banna fo morikɛ ka nasi nasi dɔ bɛ e yɛrɛ bolo aya dɔ b'i bolo n'i y'o labɛn i cɛ tɛ tila i la muso ne bɛ fɛ u ka da aw yɛrɛ kun na k'a fɔ ko n'aw ko min ko de don o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na aw ka fɛɛrɛ fɛɛrɛ min b'an bolo plan min b'an bolo an bɛ se ka jan min da an bɛ se ko min na an danna min kama n'an y'o baara an cɛw bɛ k'an ta ye

Siga t'a la n ye nin ɲɔgɔnna kasɛti bila yɔrɔ o yɔrɔ n ye nin kelen de fɔ kabini n ye ko dɔn don min kabini Ala ye ne da ne ye baramuso de ye Ayidara bi a y'a ɲininka a b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna walahi Seyida Mariyamu ma deli ka kɛ galomuso ye abada n bɛ barika da Ala ye wa ne bɛ fɛ n balimamuso bɛɛ ka kɛ baramuso ye aw muso naani de b'aw cɛ kunna aw bɛɛ bɛ kɛ baramuso ye aw muso saba b'aw cɛ kun aw bɛɛ bɛ se ka kɛ baramuso ye aw fila de b'aw cɛ kun aw bɛ se ka kɛ baramuso ye i yɛrɛ kelen de b'i cɛ kun i bɛ se ka kɛ baramuso ye a bɛ muso dɔ ɲɛna ni cɛ ye muso furu ka fara a kan dɔrɔn ko échouera k'a tɛ n fɛ girinkajɔ daminɛna teri jugu aladɔnbali o bɛ sɔrɔ k'a bolo minɛ ka taa di jotigi ni kɔmɔtigiw ma o tɛ cɛ bali a ka muso furu la sani e bɛ tila sɛjɛnin saraka dili la olu ma kɔɲɔmuso ta y'a ka ko ye furu kɛra an bɛ furuso kɔnɔ an bɛ kɛ bara ye cogo a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ni muso mago bɛ baraya la ka k'i cɛ ka bara ye kanu di i cɛ ma kanu di i cɛ ma kanu min dafalen don kana dɔ to yen dɛ kanu bɛɛ lajɛlen a fara ɲɔgɔn kan i k'a di i cɛ ma ni tan don kana duuru di ka duuru to dɛ ni tan don kana kɔnɔntɔn di ka kelen garidi dɛ ni tan don kana kɔnɔntɔn ni tilancɛ di ka tilancɛ to a tan bɛɛ lajɛlen ta i k'a di i cɛ ma a yira i cɛ la k'a fɔ e de ye ne ka ɲɛnɛmaya ni n ka saya ye kanu dafalen di cɛ kanu dafalen di cɛ ma o kɔrɔ ye di tuguni a yira i cɛ ne b'i fɛ ni wari b'i bolo ne b'i fɛ ni wari t'i bolo ne b'i fɛ de i kana kɛ matériel mɔgɔ ye i ka kanu kana kɛ wari ye a yira i cɛ la ko n b'i fɛ musow ye o yɔrɔ kɛ maloya ye ka kanu dogo u cɛw la o ma f'e ye n terimuso e ka kan ka évoluer de silamɛmuso civiliselen de don n bɛ n cɛ fɛ n b'i fɛ dɛ n'i y'i sigi salon kɔnɔ ne dontɔla yan ne bɛ n bolo ci i kan ne bɔtɔ la ne bɛ bisou k'i la ne bɛ tɛmɛ i bɛ ne ɲɛ sira la i tɛ ne ɲɛ sira la ne tɛmɛtɔ ne bɛ n k'i la oui ne bɛ n cɛ fɛ k'a yira i cɛ la n b'i fɛ ka kɛ saga mɔnɛ ye i cɛ nɔfɛ de i bɛ cu cu cu min dɔn dɛ ne bɛ e de fɛ f'i cɛ ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ale yɛrɛ ka ko t'a yɛrɛ bolo cogo min na a bɛ e bolo ten k'i ɲɛ yaala i cɛ nɔfɛ ka kanu dafalen yira i cɛ la n b'i fɛ de koyi k'a yira i cɛ la n'i bɔra n kɔrɔ ka taa baara yɔrɔ la yanni i ka na a bɛ kɛ ne ɲɛna k'i taara kalo kelen dugutaga yɔrɔ de la n b'i fɛ de i cɛ bɔtɔ la n bɛ bɔ k'i bilasira komi sahabamusow tun b'a kɛ cogo min na ka dugawu k'i ye ala ka sira diya ka sugu diya k'i kisi jɛɲɔgɔn jugu ni baara ɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma halala ɲuman ala k'a d'i ma i ka na n'a ye an ka balo a la tuma min na i cɛ nana a sera bulonda la i bolo bɛ ko o ko la ne b'o bila ka boli ka n cɛ kunbɛn de ni mana finmani kelen de b'a bolo n b'o minɛ ni foyi t'a bolo ne kɔni bɛ n cɛ kunbɛn ne bɛ e de fɛ k'i mago don i cɛ la ka kanu jira i cɛ la musow dɛsɛra o de la a bɛɛ kɛra kunu ala k'a nɔgɔya kanu dafalen k'a di i cɛ ma fɛn kana mara dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen kanu dafalen kɔfɛ mun bɛ na atawadu majigi k'i majigi i cɛ ye muso ka kan ka kɛ duguma mɔgɔ de ye muso ye duguma mɔgɔ ye rijalu qawwamuna ala nisa ko ni muso min kɛra dugumakolo ye cɛ kɛra sankolo ye dugumakolo in b'i diya dɛ i m'a ye fɛn min dara dugumakolo kɔrɔ n'o ye balow ye n'o ye sumansiw ye ni sankolo ma ji bila ka na a bɛ falen yan a tɛ falen dɛ Wa hali furu mago dilan yɔrɔ la cɛ de bɛ sanfɛ o. Garijigɛ in bɛ sɔrɔ o de la ka ba tɔgɔma sɔrɔ ka fa tɔgɔma sɔrɔ. Muso ka sɔn ka majigin a cɛ ye. O tɛ e ka dɔgɔyama ye o terimuso. K'i majigin i cɛ ye fɛn fila don sam'an wa ta'a i ye min fɔ n y'a mɛn wa n b'a kɛ ten. Fɛn fɛn min ka di i cɛ ye muso o de kɛ o de y'i ka alabato ye. fɛn fɛn ka go i cɛ ye muso o to yen pepepewu fo i cɛ k'a dɔn ko n tɛ nin fɛ wa n muso tɛ sɔn k'a kɛ o y'i ka alabato de ye muso tɛ ala ka hakɛ di abada n'a ma cɛ ka hakɛ dafalen di nin ye baaraya tile filanan ye dɛ nka muso min ko ne walayi ni zan tɛ paul don nka ka fara paul la paul ma ɲi dɛ Tulu de bɛ kɛ paul kɔnɔ n'a sofera loko bɛ jiran a la jɛgɛ yɛrɛ bɛ jiran a la n'i bɔra zan bara n'i taara paul bara a b'i kɛ paul kɔnɔ k'i jiran dɛ k'i majigin kana sɔn abada ka kɛ muso jalan ye i cɛ bolo kati kati kati ni e bɛ kuma e bɛ pɛrɛn de ni e bɛ kuma e bɛ jaman de ni cɛ ko kelen ko tan muso bɛ kɛ mɔgɔ majiginnen ye ka majigin cɛ ye ka kolo i cɛ ye n'i b'i cɛ kɛrɛfɛ tuma min i bɛ kɛ fuwariba fuwariba nin de ye muso ye i ye nin ta ka maa o maa sɛgɛrɛ i b'o tigi mara o kɔfɛ mun bɛ ɲini muso fɛ a ka hakili to a nakun na so kɔnɔ an tun b'an faw bara an bɛ dumuni kɛ o an bɛ ji min an bɛ buuru dun bɛri yɛrɛ bɛ k'o la an bɛ sɛ dun an bɛ jɛgɛ dun mɛ mun na o y'an bila ka taa di an cɛ ninnu ma fɛn dɔ de bɛ yen o ɲɛnabɔli ma nɔgɔ k'a to an faw ka so an dara min kama kɔni n'o ye furu yɛrɛ kun ye sunna ani farida furu jɛɲɔgɔnya muso k'i hakili to o yɔrɔ la muso caman ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn pɛrɛn nin yɔrɔ de la musow y'u mago bɔ u yɛrɛ kun na u farikolo u yɛrɛbakun u y'u mago b'o la k'u mago bɔ u si dilan na k'u mago bɔ u ka sokɔnɔna la ni cɛw ma taa gɛrɛn na u bɛ taa min e ka sokɔnɔna nɔgɔlen don a piri patolen don e ka salon kɔnɔna tɛ wusu ni selidon sɔgɔmada fɛ ni cɛ ma taa gɛrɛn na a bɛ taa yɛrɛ kuma tɛ yɛrɛ ma o da kasa bɔlen kamankɔrɔla kasa bɔlen don yɔrɔ dɔ in tɛ sɔn foyi ma a gɛlɛyara o baara gɛlɛyara i fɛ baro man di ma o de y'a to ni muso min ko mɔlimatu ee anw cɛ ta man nɔgɔ koyi n'i bɛ kuma sa la a tɛ se ka fili ka k'i la n'a b'a kunkolo de jɛngɛ ko n terimuso o kɔrɔ y'i da ko dɛ ee mɔlimatu da aa ko dako bɛ yen dɛ n'i m'i da ko n'i da kasa man di ka surafana dun k'i fa to o n'a nɔgɔ la wala basi o n'a tigadɛgɛ ka sɔrɔ ka t'i da n'i da waga ka ban kabako don a bɛ dɔ kɛ tan kɔni na o b'i da ko wa dakasa ye fila ye muso dɔ bɛ yen nɔ ale b'a da ko dɛ wa a ɲɛkisɛ jɛlen bɛ komi mɔlimatu yɛrɛ ta mais a da tolilen a da kasa bɔlen o ye dakasa bɔ dan ye a b'o kasa dɔn wa aw t'o dɔn wa goman fɔla goman fɔla muso goman fɔla duman tɛ bɔ a dɔw da fiyewu e a dɔw bɛ se kuma goman fɔ la hali laminɛli kɛ cogo man di hali cɛfɛ baro ɲuman tɛ sa ni cɛ y'a wele k'a wele k'a wele sɛgɛn n'a bɛna a laminɛ haa a natɔ sa fugata fugata fugata fugata dɔgɔjɔmuso n'a ka minɛn bɛ ɲɔgɔn na mobili bɛna taa k'a to yɔrɔ ja sigilen tɛ dɛ o bɛ pan b'o yɔrɔ la o ye kabako de ye a na cogo filɛ nin ye n'a nana i jɔ cɛ kunna e ko mun de cɛ b'a fɔ ayi a ça va a ɲɛna bɔra n tun ka bɛ fɛn ma y'a ye a m'a ye dɛ i na cogo n'i ka laminɛli kɛ cogoya o de y'a kɔrɔta bɔ a kɔnɔ Mais ni cɛ y'i wele n'i y'a mɛn a laminɛ ni finesse ye ko musoya y'o de ye mun de y'o tila muso la de ye muso tɔgɔ de ye mɔgɔ magaman mɔgɔ nɔgɔmanin fayida de bɛ muso ka ko bɛɛ la muso ka kan ka kɛ muso de ye finesse bɛ muso min na ni finesse kɔni t'i la ko ne kɛra kamalen kɔrɔ de ye ni cɛ y'i wele laminɛ cogo de bɛ yen i b'a laminɛ ni de i taamatɔ ka s'i cɛ ma i bɛ pa de bɔ i b'i comporter de N'i nana n'i gɛrɛl'i cɛ la i t'i yɔnga a kun na tan ka kuma dɛ i b'i majigin a kɛrɛ fɛ de n'i bɛ ka kuma a fɛ f'i bɛ to ka r rouler i ka marakakan na ka to k'i ɲɛkolonin faga kɔni kɔkɛ mana o ye dɔrɔn a bɛ sin ka tunu ten a bɛ sin ka tunu ten ma nin tɛ tɔ to cɛw la cɛw mago bɛ min na muso bolo de magaya ko bɛɛ lajɛlen na k'i hakili to cɛ la a dayɔrɔ la o dayɔrɔ hakili to ye jumɛn ye musow n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a y'aw hakili to fɛn fila la ji ani suma duman ji jɔyɔrɔ y'a la jumɛn ye sanuya ji jɔyɔrɔ y'a la sanuya sanuya ye leminanpo ka muso minɛ ka t'a bila nɔgɔtɔya de o nɔgɔtɔya de don tɛ foyi ye ni nɔgɔ tɛ kojugu dan de don a man ɲi wa ale ka nɔgɔn muso ma ni cɛ ye ale bɛ cɛ faga de musow k'aw hakili to ji la k'aw yɛrɛ kun sanuya sanuyali cogo bɛɛ lajɛlen na k'aw hakili to suma duman ba la o kana mange i kun kɔrɔ o kana mange su kote si la walasa cɛ kunkolo ka don yɔrɔ sɔrɔ kamankɔrɔla la o k'a sɔrɔ a suma ka di dɛ nka n'e y'i kaman kɔrɔta kalo wɔɔrɔ a si ma di han kamankɔrɔla si jɛra ka sɔrɔ kunsigi ma jɛ nɔgɔnin dɔ balanbalalen don la ten o jɛmani e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni k'i cɛ sara ka sɔrɔ a ma don kaburu kɔnɔ kɔni kunkolo bɛ don yen cogo jumɛn na baro yɛrɛ fana bɛ diya ka sɔrɔ kunkolo ma don kaman kɔrɔ k'i hakili to i yɛrɛ kun na hali bi dilan in kɔnɔ dɛ ni dilan in ma ɲɛ foyi man ɲi Muso ye ɲɔgɔndan de ye muso saba bɛ cɛ dɔw bolo naani bɛ cɛ dɔw bolo u b'a f'an ɲɛna ko muso ye muso kelen de ye han an ko a tɛ siran ala ɲɛ ko mualimatu n'i b'a baara dɔn min bɛ wasa musoya sira fɛ n bɛ wasa nin bɛɛ tɛ moriso la taga ye dɛ An cɛ bɛ karisa de fɛ o bɛɛ tɛ moriso la taga ye dɛ ni min dɛsɛra a ka fɛɛrɛ la nɔgɔlen kɔrɔba goman fɔla i tɛ to duman tobi i tɛ duman fɔ cɛ ye i tɛ se démarche la i se lala ni min dɛsɛra a la sa a bɛ se ka fɔ wala n k'a y'a dabali de a ye cɛ in dabali de ye a ma dabali a ka a y'a dabali dabali min ye ka mɛ mɔgɔ de tɛ a ka pilan de sera a la a sera ladon ko ɲuman de la ale sera cɛ bɛrɛ bɛrɛ ko ɲuman de la n' ni e jɛra e la dɔ kɛ mori bara taa la o bɛɛ tɛ k'i cɛ i mangoya i sinamuso ka di dabali k'i kogoya i cɛ ye dɛ i jogo de y'i dabali k'i kogoya ye comportement changé cɛw haminen bɛɛ bi o ye hami dan ye furucɛ dɔw bɛ yen olu salen de b'u ka so kɔnɔ u mago bɛ min na muso bolo u m'a sɔrɔ n balimamuso ye jo t'o la o n k'e ye muso de ye fɛɛrɛtigi n k'e ye muso de ye pilantigi n k'e ye muso de ye jandala ni e dɛsɛra ka jan feere k'i cɛ la k'o minɛ ko ni mɔgɔ wɛrɛ y'a feere k'a cɛ la o t'i nɔ ye sokɔnɔna in dilan k'i hakili to yɛrɛ la o dilan hakili to yɛrɛ la muso b'a hakili to ale ka dumuni kɛta la fɔlɔfɔlɔ an baw tun b'a fɔ surtout kɔɲɔmusow ye n'u ye dumuni kɛ tilegan fɛ k'u fa k'u ka jɛ su fɛ dumuni kɔ k'u ka seri min u ka barijiw min u ka fɛn jimanw min k'u ka dumuni giriman to yen mun na dayɔrɔ ka se ka ɲɛ nka musow y'a woloma bi wa an bɛ to kɛ k'an kɔnɔ fa ani ka basi yɛlɛ a kan k'an da ni dugu jɛra basi sira tɔ bɛ kalaya mɔgɔ kɔnɔbara ni giriyalen bɛ ale kɔnɔbara ni giriyalen don ala ka hakili ɲuman di an ma a ye hakili to cɛw ka dilan na musow cɛw ka hakɛ don dɛ u y'an furu dilan in kama u ka hakɛ don e yɛrɛ ka kɛ muso labɛnnen ye ko ɲuman tile bi naani o tile bi naani i dogoyɔrɔ siw hakili to a la hali kɔkɛ ta yɛrɛ kɛ mun na i t'a jɔsi hali o yɛrɛ i yɛrɛ b'a dilan o ka dilan labɛn k'a ɲɛ dali dara ka sɔrɔ a dan ma cɛ mana dilan yɛrɛ fɛnsɛ cogo ye a b'a dɔn ko muso bɛ so kɔnɔ yan ko kamalenkɔrɔ fila ti yan nɔ o kɔfɛ ka magaya i cɛ ye ka tila k'i yɛrɛ labila i cɛ ye hali dilan kan muso dɔw b'i ko farakuru cɛw b'a fɔ an ɲɛna hali dilan kan muso dɔw b'i ko yirikuru cɛ y'a kɛ cogo o cogo fo ni cɛ y'ale yɛlɛma tan a bɛ gudu ni cɛ y'a yɛlɛma tan gudu ɛ nin ye mun ye e se lamagali la o tuma e ye nɛgɛ de ya mais i kuru i k'i walawala i k'i lamaga lamaga i komi sa kɛnɛ o de ɲininen i fɛ ka nisɔndiyaninw kɛ ka denyɛrɛninkanw fɔ cɛ ye muso ni cɛ dilan kan i bɛ denyɛrɛninkanw de fɔ i bɛ kuma o cogoya la komi i bɛ ka kuma seli kɛyɔrɔ de la wa n'i b'i kannin sa de k'i kannin magaya k'i yɛrɛ k'i n'a fɔ den min dabɔtɔla don kuma la fo kɔkɛ yɛrɛ bɛ to k'a fɔ e ko mun ne m'a mɛn i bɛ segin kuma kelen kan siɲɛ saba a b'a tulo gɛrɛ f'i da kɛrɛfɛ o b'a sɔrɔ dakasa ka di pour que a ka se k'i faamuya